aa kalata yochoka kumudzi kumalawi abwande mukuti chani achimwene lero ndakondwanso kuti ndapeza danga lokulemberani inu achimwene anga kalata muli bwanji koma ku Mangalandeko Ife aa gwaa amwene ngati gwafa masiku akumapita basi. Paja tinapanga chisankho kuti zina zochitika zakuno zitipitabe ndithu. Zisamatiwawitse mutu ayi tisamaonde ndi nkhani zina zimene sizikutikhudza amwene aa iyayi. Tiyamikire basi zomwe zija za Khweze zotsogola kwambiri ndege za pansewu amwene kukwera basi koma njira yonse uli phee pa intaneti yaulere kwina kumtunda kukutha amwene njira yonse kumangosekerera kwinako ogwira ntchito aulemu akumati abwera abweranso ndi zakudya zabwino zabwino iwe kumtima kukuchita kuti mbee ulendo pa basi za Khweze siumakhala wotopetsayi chifukwa siumasowa zochita amwene njira yonse umakhala kungomwetulira Munthune lero nangodzuka ndi nkhani zambiri mmutu mwangamo. Koma nkhani imene ndikuyikumbukira kwambiri ndi nkhani ina imene okambawo amafotokoza kuti idachitika kale kwambiri, nkhani yokhudzana ndi maufulu achibadidwe. Okambawo amati dera linalake kudali mfumu inayake imene simafuna zachibwana m'dera mwake. ukapezeka munthu wakuba m'dera mwakemo sizinalinso zokambiranayi amayenera kuti anyongedwe basi asaonekenso angape kupatsira ena khalidwe lake lachabelo kapena angape kupangitsa ena ake kukhala osauka ndiye chilango chimene chimaperekedwa pa mulandu wina uliwonse wakuba chinali chakupha basi ndiye okambawa akuti zimenezi zimachitika ndithu pa mtetete aliyense akuona kuti ngati analipo ena ake otalikitsa manja pa katundu wa ena ake achite mantha ndipo adziwe kuti kutero ndiye kuti ndikushosola ng'ona pakupita kwa nthawi azungu anabwera mderalo tsiku lomwelo limene azungu adafikalo lidali tsiku limene anyamata ena atatu amayenera kunyongedwa kamba kopezeka akuba chinangwa m'munda wa mkulu wina Mmene azungu amafika n'kuti makako atakwezedwa kale, kuwanyonga anyamata. Aliyense anaonerera zimenezi zikuchitika. Izi zinawakhudza kwambiri azungu, mpakana madzulo a tsiku limenelo anapempha kukumana ndi mfumu ija. Atakumana ndi mfumu anaiuzapo za nkhani zokhudzana ndi maufulu achibadwidwe a anthu, ndipo kuti izizi zonyonganazi zimayenera kuti zithe. Anaizindikiritsa mfumu kuti munthu akapezeka olakwa akuyenera kupita ku ndende osati kuphedwa, chifukwa nayenso opalamula mlandu ali ndi ufulu okhala ndi moyo. Mfumu inagwirizana nawo azungu kutidi mwinadi chilango chomachita kunyonga pa gulu chimayenera kuti chithe. Chinalidi cha nkhanza. Inalonjeza kusintha, ndipo nawo azungu analonjeza kuti posonyeza kukondwa kwawo kuti mfumu yasintha, aimangira ndende yoyamba m'dera mwawo kuti adziikamo andende. Zinachitikadi mwachangu kwambiri. Ndende inamangidwa ndipo inaperekedwa kwa mfumu. Anthu anakondwa ndipo azungu anabwerera kwawo. Ali kwawo, analembera kalata mfumu ija yoifunsa kuti nkhani ya maufulu ikuyenda bwanji, komanso ndende ikuyenda bwanji. Amfumu aja anayankha kuti chilango chonyonga chinatha ndipo munthu akapezeka wolakwa amatumizidwa kundende. Azungu anali osangalala kwambiri ndipo anakonza ulendo wobwera kudzaona mmene ndende ikupindulira anthu a m'deralo. Atafika anali odabwa kuona kuti kundendeko kunali chuu! Ntchetche zokhazokha ndi zimene zimamveka. Atalowa mkati anali odabwa kwambiri kuona mitembo yochuluka kwambiri ya anthu imene idali mundendemo. Anathamanganso kwa mfumu kukaifunsa mfumuyo kuti, Kuja kundendetu kuli mitembo yokhayokha, koma anthu mumawapatsira zakudya koma? Mfumu inali yodabwitsika, mpaka inafunsa kuti, Kodi za ndendezi m'matinso ife tomwe tidzikawapatsira chakudya? Inu munakamba za ndende tidavomereza. Ndiye mukufunanso tidzipita kukawapatsira zakudya? Anthu anatibera, ndiye tidzitenganso zochepa zimene adatisiyirazo tidzikawapatsanso, amalize zonse? Chilungamo chake chili pati pamenepa? Ife tinakawatsekera kundendeko ndipo tinawasiya opanda chakudya komanso madzi akumwa. Azungu akumva izi, analaswa mtima ndipo anafunsa kuti, Ndiye kusiyana kwake ndi zija zonyonga zija kuli pati? Kukawaponya opanda chakudya kapena madzi akumwa n'chimodzimodzi ndi kungowapachika, kuwanyonga. Nkhani imeneyi ndinayikumbukira lero chifukwa cha uyu mnyamata wathu Anthony Jere, uyu mlangizi pa zamalamuloyu. Pena pake adalankhulapo zinthu zina zake zimene chifukwa cha maso athu a ndale tinathamangira kutsutsa. Anthony Jere nthawi ina yake adati, Akuluakulu, anthu amene amatibera ndalama zathu, tiyeni bwanji tiwapatse mwayi woti adzipereke okha, abweze ndalama zathu, tipezepo kangachepe kathu kena kake. Ngati n'kuwamanga, mwina tiwapatse zilango zofewerako chifukwa abweza ndalama zathu iyi zinamveka ayi zachibwana zimenezo kutereku ndiye kuti wina wake mgulu lanulo waba ndalama ndiye mukufuna kuti mumuteteze ife masewero amenewo sitikuchita nawo zachamba eti mpaka na nkhani ija anthu tidalephera kumvetsetsa kuti kodi amafuna atani kwenikweni mukudziwanso iyo mikwiyo imene tili nayo kwathu kuno eh yochulukatu leroli ndimangolingalira za milandu yochuluka yokhudzana ndi kubedwa kwa ndalama zathu Ndimalingalira nkhani zochuluka zimene zili ku mabwalo athu azamilandu zimene tsogolo lake silikudziwika. Anthu akhala akuba ndalama zathu zochuluka, osawopanso, chifukwa amadziwa ndithu kuti nkhani zokhudza ndi kusakaza chuma chathu kwathu kuno sizimatha ayi. Anthu kutibera chuma chathu ndiye timakhalanso tikugwiritsa ntchito tindalama tochepa totsalato, kumamuzengeranso munthu uja milandu kwa zakazaka m'malo moti mwina mwake monga Antony Jere uja adakambira tikadakhala ndi nthawi yokambirana akulu munatibera ndalama bwezani iye uja nkubwezadi m'malo momumanga zaka khumi nkumumanga zaka ziwiri zokha ndithu kuti a tinapulumutsa kale ndalama zathu zambiri munali nzeru ndithu mu ganizo la Antony Jere koma ifeyo ee pajatu zafika poti chilichonse tikumatsutsa lero lino kuli milandu ina yatha dzaka 16 tikuyikambabe ndalama zimene zidabedwazo 1.8 biliyoni kwacha kodi pakupita kwa dzaka 16 ifeyo ndi ndalama zingati zimene tawononga kuzenga mlandu umva ayi tawononga 5 biliyoni kwacha ndiye umadzifunsa kuti ndiye phindu lake ndi chani dzaka 16 zapitazo Kodi sitikanatha kukambirana ndi kugwirizana? Kodi sitikanatha kupulumutsako kangachepe? Pali phindu lanji munthu akatibera ndalama ndiye tikhale tikulimbana naye ku mabwalo a zamilandu ziumika zochuluka? Tikhalenso tikumawononga tindalama tina tinatsala tija. Kenaka akadzapezeka wolakwa ndiye tidzamutumizenso ku ndende akakhale kumeneko nthawi yayitali. Adzikadyanso ndalama zathu zina zotsala zija. zimenezi ndi zimene mfumu ijayo idakana kuti ayi ayi amwene anthu anandibera ndi ndakawasiya ku ndende ndiye mukufunanso kuti ndidzikawapatsiranso chakudyanso tikutaya ndalama zankhaninkhani pa milandu imene tikanatha kukambirana ndi kupulumutsa ndalama zankhaninkhani Antony Jere uja amanena zoona kungoti ifeyo panopa ndale zinatilowerera kwambiri tangosandukano kafuko koti chilichonse tumachilowetsa ndale basi ndale zakenso ndiye tsoka lake tayamba kumapanga za mitundu kwambiri aliyense wayamba kulimbikira kwambiri kumapanga za mtundu wake kukokera kwake panopa achimwene magulu osiyanasiyana achikhalidwe ndi akubadwa vuto lake likumakhala loti amene akumakhala ali patsogolo akumakhala andale ndiye maguluwo ngakhale akumakhala ngati achikhalidwe anthu andale akumakhala ali kuseri kwake kumapanga ndale ndikumangokhala ndi mantha kuti izi zachikhalidwe zayambazi zomati ife nda mtundu wakuti ife nda mtundu wakuti zimenezi ndithu sizitha bwino kwathu kuno achimwene anthu a mtundu akadzayamba kumafuna kuti mtsogoleri akhale wochokera ku mtundu wawo nduna zochuluka zikhale za mtundu wawo ana a sukulu osankhidwa ku sukulu za sekundale kapena za ukachenjede akhale ochuluka ochokera ku mtundu wawo pamenepo ndi pamene mudzadziwe kuti za mitunduzi nkhani siyopititsa patsogolo chikhalidweyi koma nkhani ndi ya tsankho mtundu wathu uonekere kwambiri kuposa mtundu ujawo aise bamani tawafunsa awo akhala pakonawo kuti akwiranji komanso wafunsa kuti kodi ati mukumwa chani akubweretseni mayero banzi kapena ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande sungamvetse